ndị Igbo ekele m unu ndị Igbo rie ndị Igbo ṅụọ nna ị fụla ka si bịa tata obi tọrọ m ụtọ ọ tọkasịa m maka gịnị maka m bịa teta ụra wee chọpụta na abụ m nwa afọ igbo m bugodo ụzọ gbagodo egwu gba egwu gba egwu gba egwu chịa ọchị mụọ amụ n'ihi na abụ m nwa afọ igbo ee o nwe onye gụrụ egwu sị ị ma na ihe wee ji ebe eme aha mana o ji ebe eme aha ihe ga-eme tata ee biko tupu m agaba n'iru nwanne unu nwoke bụ maazị uchenna ijegarụ na-ebutere unu anyị bụ ndị igbo abịara n'ọgbọ ka ọ si abịa ụmụnne m obi dị m aṅụrị ọ fọdụ obere m chefuzie ịkọwatara unu afa m mana ka o sina dị tata anyị abịara n'ọgbọ ka si abịa o nwere ka o siri doo unu anya na nwaanyị bụ ife onwe ị bịa n'ala anyị naijiria dum tata onye pụta sị amụtara m nwoke ee na nka nka nka a na-achọgharị a na-agba eji ebe na eji na eji eji ana nwanna o nwere ajụjụ m chọrọ ịjụ unu ee o nwere afa ị maara a na-akpọ Chimamanda nwatakịrị ahụ na-ede akwụkwọ n'obodo oyibo bụ nwa afọ Igbo o nwere nnọọ nwoke ruru ya n'ide ihe kịta na ụgbọ anya Dora Akunyili ọkwa unu mara afa ahụ onye a bụ nwa afọ Igbo nwaanyị na-eme ihe ike na Naịjirịa a na-ekwu ọzọ ghara ịbịa kedu maka ngozi okonjo iweala ụmụnne m mara na nwaanyị bụ ife ị mụtara nwoke ị gbawa elu ị gbada ala ị na-aja nwunye gị gbagba ị bụ chukwu ọ gịwa na-eke mmadụ chukwu kere mmadụ na oyiyi ya ihe ọbụla chukwu na-eme chukwu ma maka ya nwanna ihe ọbụla chukwu wetere chukwu chukwadoro ya ị mụrụ ụmụ nwoke ise ma ị mụrụ ụmụ nwaanyị iri ihe ọbụla chukwu na-eme chukwu ma maka ya ụmụ nwaanyị ndị ada anyị m kpọsịrị afa ha taata ọ bụ ndị ada anyị na-emesi ihe ike na naijiria taa i je n'obodo liberia nwaanyị chịburu ha tupu onye nke a achịba chịta ọfụma ihe na-aga ọfụma nna oge agakwala mgbe a na-asị na nwaanyị abụrọ ife ịgwa gị eziokwu nwaanyị bụ ife mgbe ụfọdụ ka a na-akpọ ụmụ nwaanyị eh, oriakụ ndị a bụzi odozi akụ nwoke ka m jụọ gị gịwa mụrụ ụmụ nwoke ịbụọ ụmụ nwaanyị ofu nwa nwaanyị ofu ma ụmụ nwaanyị ịbụọ ụmụ nwoke ị mụrụ ka ụmụ nwaanyị ị mụrụ kedu onye ka enete gị anya ka a gwakwara onwe anyị nke bụ eziokwu ụmụ nwaanyị na ụmụ nwoke kedu onye ka enete nne nna ha anya nwoke nụọ nwaanyị nwunye nnọọ nwunye ma nwaanyị nụọ di nne na nna ya ọ na-eche mama ya ghọtara makwara na nwaanyị bụ ihe ọ wụ ofu ndị bịasị na ya nwaanyị nwoke nwa ejide nwunye na-eti egwu egwu na ọ mụtara nwoke na-ajụ onye ahụ ihe ọ nwụrụ ị na-eti ihe ka ọ ọ ghọọla e, e, onye na-emepụta nwa ihe jụrụ ya ihe so onye a ya kpọọ chukwu n'igwe ntị jụọ ya ka e mere nwunye ya mụta nwa nwoke ọ bụrụ iweni aka na-eti nwaanyị ihe ajọ ihe ka ọ wụ ezigbote ajọ ihe ka ọ wụ o ji ogbu udene eme gịnị si gbuo nkakwụ ụmụ nwaanyị na-ege m ntị na-agwa unu tata adị m ekwu ya ka isi unu na-eko m na-ekwu ya ka otu o si otu o kwesịrị ịdị ma gị bụ nwaanyị ị kwesịrị ịmara na ka o si na-adị ọ sọkwa gị bụrụ eh, onye isi ala dum di gị ahụ na-anụ gị bụ di gị nsọpụrụ ị kwesịrị ịsọpụrụ ya nọrọ n'okpuru ya ihe ana-aga ọfụma hmm? ya na-aga ọfụma ụmụnne m na ụmụnna m biko na-ege m ntị n'ihi na ihe a abụghị onye ọbụna pụta ya jee dee n'akwụkwọ na-ekwu ihe a bụ ihe a ma maka ya nke bụ eziokwu bụ na nwaanyị bụ gịnị ihe ị mụta nwaanyị gbaba egwu ị mụta nwoke gbaba egwu ndị egwuregwu sị onye mụtara nwaanyị kene chukwu ya onye mụtara nwoke kene chukwu ya n'ihi na onyinye chukwu bụ ihe dị mma ụmụnne m na ụmụnna m ikwubi okwu tobi abụghị ihe ga-egbe anyị maka na ọ na-adị mma i kwuo ya enu e kwuo ya enu ya emie maka onyinye chukwu bụ onyinye chukwu chukwu adịghị eme nnọọ ka o mee ihe ghara ịmara ihe ọ na-eme ihe ọbụla chukwu na-eme chukwu ma maka ya chukwu anyị bụ ezigbote chukwu n'ihi nke a gị wụ nwoke na-ege m ntị gị wụ nwaanyị na-ege m ntị ị nụ akụkọ ị na-agbasa ya ọ ga-enyere anyị aka ọ ga-enyere anyị aka biko achọrọ m ka unu mee nke a ị na-eme ya ọ ga na-adaba ya na-aga ọfụma ya na-aga ọfụma n'ala anyị anyị wepụ ee na nwoke nwụọ na nwaanyị nwere ahụhụ a ga-enye nwaanyị onye gwara gị ya ọgwụ akerie ọgwụ akerie ọ na nwaanyị anọghị ị ga-apụta ụwa ị fụrụgo nwoke mụrụ nwaanyị nwoke mụrụ nwa ị fụrụgo nwoke tụrụ ime mụọ nwa ndị be anyị na-ege m ntị na-eme ihe ka a si eme ya n'ụwa niile taa ka ọ na-adaba mara na taa na nwaanyị bụ ife ee ka m si kwu na mbụ na izu ọzọ o nwere ihe ị ma m amaghị o nwee nke m ma ị maghọ mamịrị bụ a nyụkọọ ya ọnụ ọ gbọọ ụfụfụ ị chọrọ ịfụ anyị ka anyị chịkọta ọnụ chịkọta ọnụ n'okwu anyị na nkata anyị na-agba ị ga-enweta anyị na www.rosium.rtv

7671 ị kpọọ ha n'anya na-agba kịtịkịtị ebe anyị nọ maka na ihe gbasara ndị Igbo na-atọ anyị ụtọ ama ọ na-atọ gị ụtọ marakwa na nwaanyị dị ife gbaa mbọ ka ị na-amụke dịka kpakpando nke ahụ ị bụ aka bụ nwanne unu nwoke ahụ kwụrụ ma nke bụ maazị Uchenna Ijegalụ